Is dócha nuair a thugas fén leabhar so a scríobh Ólann mo Mhiúil as an nGainséis gur bhraitheas ag an am go raibh bearna sa mhargadh, mar a deir na scríbhneoirí agus na foilsitheoirí, sé sin nach raibh an oiread sin leabhar taistil ar fáil sa Ghaelainn. Tá anois, buíochas le Dia, tá an bhearna sin á líonadh de réir a chéile. Ach ag an am, mheasas nach raibh mórán scríofa ag éinne, dáiríre, fén Ind agus fén tSeapáin. Agus bhí, bhí duais taistil buaite againn, mé féin is mo bhean, agus dheineamar athmhorgáistiú ar an dtigh agus scaoileamar chun bóthair ar feadh trí mhí. Agus. Dúirt mé le Cló Iar-Chonnachta go mbeinn ag bualadh bóthair agus go gcimeádfainn dialann taistil agus an mbeadh spéis acu i leabhar taistil nuair a bheadh an rud ar fad thart, agus d'aontaíodar. Agus is maith liom gur go raibh an cur chuige sin againn mar is minic nach mbíonn, dar liomsa, i saol na Gaelainne, is minic nach mbíonn comhphlé nó réamhphlé idir scríbhneoirí agus foilsitheoirí agus is minic chomh maith nach mbíonn, b'fhéidir, ábhar oiriúnach nó ábhar nua á choimisiúnú ag foilsitheoirí agus ba cheart go mbeadh caidreamh i bhfad níos mó idir scríbhneoirí agus foilsitheoirí agus idir scríbhneoirí, foilsitheoirí agus an pobal agus féach, cad tá uaibh, cad ba mhaith libh a léamh, bhfuil éileamh ar leabhar garraíodóireachta? Níl, tá go maith. Bhfuil éileamh ar leabhair taistil? Tá, méid áirithe. Tá go maith, bhuel, cuirimis chuige. Is mó ná leabhar taistil é insa mhéid go gur saghas oilithreachta is ea é chomh maith. Ahem. Do bhí cur amach agam ar an Ind ó bhíos im mhac léinn ach ní rabhas riamh ann. Agus bhí cur amach éigin agam ar an tSeapáin chomh maith. Bhí an haiku á chleachtadh agam ó bhíos im mhac léinn ollscoile ach ní rabhas riamh, mar a déarfá, in aice le cliabhán an haiku fhéin, sé sin an tSeapáin. Bhí fealsaimh, fealsúna móra na hIndia agus gúrúnna na hIndia léite agam ó Vivekananda go dtí, abraimis, Meher Baba, Rajneesh,

an India féin mar ghúrú agam agus ón gcéad chuairt a thugamar ar an Ind tá mé féin is mo bhean tar éis bheith ar ais ann dosaen éigin uair agus ní haon teagasc ná aon chreideamh ar leith, an Hiondúchas ná an Búdaíochas ná aon rud mar sin, a mheallann ann mé ach an India féin, tír ársa a mheabhraíonn. a mheabhraíonn cé chomh hársa is atá Éire chomh maith. Sé sin le rá, is maith liom is maith liom an ceangal a dhéanamh idir chultúr ársa agus is maith liom an athnuachan atáimid ag iarraidh a dhéanamh ar an oidhreacht ársa sin chomh maith. Tá haiku scaipthe tríd an leabhar agus is cleas é sin a d'fhoghlaimíos ó na Seapánaigh mar tá tá seánra litríochta ann ar a dtugtar haibun agus sé is haibun ann ná scríbhneoireacht taistil go minic, b'fhéidir an file nó an manach ar oilthireacht chuig mainistir éigin nó chuig áit a bhfuil cáil na scéimhe uirthi, agus b'fhéidir go mbeadh sé ag dreapadh sléibhe nó ag siúl cois locha nó a leithéid sin agus tharlódh saghas briseadh sa chuntas agus bheadh haiku ansan aige. B'fhéidir go mbainfeadh sé barr an tsléibhe amach agus go mbeadh an ghrian ag éirí agus sin deireadh leis an bprós agus haiku ansan chun an phreab sin, an t-iontas sin a chur in iúl. Agus sin mar atá déanta agamsa leis agus dáiríre bhíos ag marcaíocht ar mhiúil sna Himáilithe agus go tobann thosnaigh an mhiúil ag ól as an nGainséis agus ag an am gcéanna chonac an ghrian ag éirí os cionn na mbeann Agus b'in an haiku, ahem, An ghrian os cionn na Himáilithe, ólann mo mhiúil as an nGainséis, agus líne as an haiku sin is ea teideal an leabhair seo, Ólann mo mhiúil as an nGainséis. Ní raibh éinne ag cleachtadh haiku sa Ghaoluinn. Tharla go rabhas in aontíos le fear darbh ainm Roderic Campbell agus mé im mhac léinn ollscoile i gCorcaigh agus bhí an-bhailiúchán leabhar agus an-bhailiúchán ceirníní ceoil ag an bhfear céanna, agus d'fhoghlaimíos níos mó ó Roddy ná ó na hollúna ollscoile. Agus ceann dos na leabhair a bhí ag Roddy ná Stair an Haiku sa Bhéarla le fear darbh ainm R. H. Blyth, Reginald Horace Blyth, a bhí ina léachtóir thall sa tSeapáin agus ag múineadh Béarla sa chúirt impiriúil chomh maith. Ach chuir Blyth an-spéis sa haiku agus an tionchar a bhí ag Zen, an Zen-Bhúdachas, ar an haiku. Agus i ndeireadh na n-imleabhar sin ag Blyth ar chúrsaí haiku, deir sé, An bhféadfadh an haiku bláthú lasmuigh den tSeapáin. Agus d'fhéach sé timpeall agus chonaic sé go raibh an fear so i Meiriceá tar éis duais haiku a a bhuachan. Bhí comórtas mór haiku urraithe ag aerlínte na Seapáine agus ní cuimhin liom cé mhéad duine a chuir isteach air cúpla céad míle nó rud éigin. Ach bhuaigh an fear seo Jim Hackett an comórtas agus nuair a léigh Blyth an duais haiku le Hackett dúirt sé Tá pé rud é, pé rud atá sa haiku, Tá sé aige, tá sé aige ar seisean. Agus nuair a chonacsa féin é sin, arsa mise liom féin, an ann dó i gcónaí, an bhféadfadh go bhfuil an fear so Jim Hackett beo i gcónaí, ba bhreá liom bualadh leis. Fuaireas amach go raibh sé beo beathach, ina chónaí i gCalifornia, agus thugas cuireadh dó teacht go hÉirinn agus. chun a bheith mar mháistir haiku agam. Thoiligh sé, tháinig sé, d'aistríos tríocha éigin nó leathchéad, leathchéad éigin haiku leis go Gaelainn agus nuair a dheineann tú teagmháil le máistir mar sin agus máistir is ea é, nuair a dheineann tú teagmháil le máistir beo, má bhíonn an t-ádh leat, tá sé in ann an lasair sin. a thabhairt duit i dtreo is go n-iomprófása an lasair ina dhiaidh. Agus tá dhá leabhar theoiriciúla cumtha agam, scríofa agam mar gheall ar haiku, mar ní hamháin mar ealaín ach mar shlí chun do shaol a chaitheamh. Agus siad an dá leabhar sin i mBéarla ná Haiku Enlightenment agus an dara leabhar compánach leis an gcéad leabhar haiku The Gentle Art of Disappearing, mar fuaireas amach, agus an haiku á chleachtadh agat, gur mó ná foirm liteartha atá ann. Cleas is ea é chun fáil réidh leat féin, Sé sin le rá, tá ego an duine chomh millteach láidir sin an t-am ar fad agus tá na smaointe agus na mianta mar a bheadh deachtóirí ionainn agus iad ag éileamh seo agus siúd agus uile an t-am ar fad. Ach tá cleas aimsithe agam sa haiku chun. ego an duine a scrios. Ar feadh meandair. Tagann sé ar ais arís. Ach ar feadh meandair, beireann tú ar nóimeat agus tá tú tumtha, báite Ar lasadh sa nóimeat sin agus níl tusa ann níos mó, níl ann ach an nóimeat seo, an haiku. Agus sin an fáth go bhfuil sé chomh gairid, sin an fáth nach dtéann sé riamh thar seacht siolla dhéag. Bheadh dán ansan agat, nó soinéad nó rud éigin eile agus bheadh sé scaoilte agus bheadh an teannas imithe as. Ach le trí líne is féidir. Is féidir rud a fháscadh agus rud a bhrú isteach go bhfuil fuinneamh chomh mór sin ann nach bhfuil ann ach é.